over the weekend nkhani yomwe inatuluka ndiyonena kuti boma tsopano lapanga zilinganizo kuti no akanyamule abale athu omwe ali ku south africa pa mabasi kuwabweretsa kuno ku malawi ti kuti kumene kuja asafike mpaka ati pomaluzako miyoyo ndipotu kutsatira zimenezo kwabwera bungwe lina la hrdc akutitu bomalo lachita bwino koma ofunikanso liwonjezereponso zina pamenepo ofunika kuwapatsa ndithu ka ndalamaso a Malawi amenewo. Ayitu kumati ka ndalamakoso muti ka chani nanga a Malawi amene ali kuno asapatsidwe ka ndalama angopatsidwa okhawo amene ali ku South Africa nanga amene ali kuno popeza kunokuso kuli mavutoso ochuluka koma tifotokoze bwinobwino kunena kuti Anabwera alitu weekend a Justin Adak K Saidi omweno ndi aja mlembi wamkulu wa boma eya ku maofesi a president kunapezeka zonoti no anazafotokoza kuti boma lapanga ma plan malingana ndi mmene zinthu zikuyenda ku South Africa and we know kunena kuti anzathu kumene kujaku ah, miyoyo sili yotetezeka yayi. Eeh tikumacheza ndithu ndi anzathu ena ake achina Hoza akumacheza nawo kumeneko. Ayi kukhala ngati kuti china chilichonse chili bwinobwino koma we know deep down kunena kuti zinthu sizili bwino kumenekoko. Akamakhalabe ndiye kuti maso awo akuyang'ana mbali ya kumbali ya koma tili safe. Kodi mwati sangangobwera lero kudzatapa ine kapena kundipha kumene? Ndiyetu kutsatirano mantha amenewowo Amalawi ochuluka apezeka zonoti no amapempha ndiye kuti kuboma. tikufuna muzatitenge chifukwa enafe sitili ready tilibe ndalama zonoti tinganyamukira transport kumabwera kuchoka kuno kum- ku south africa kumabwerera kumudzi tikufuna mubwere muzatitenge nde nambala ija poyamba imangopezeka zoti yayi si zoti inali nambala yochuluka yayi anthu amangokwana nde kuti 300 basi choncho iyayi anthu 300 aha anthu ali- anthu ochepa eh koma kwapezekatu zonena kuti nambala ija yakula tsopano kukafikano anthu 2030, akuterotu. 2030 kupempha boma kunena kuti tikufuna mudzatitenge kunoko zomwe zapangitsano boma kuzindikira kuti mm ngatino zili chonchi ndekuti chiwerengero ncha anthu ambiri nde sitingasase yayi kuti munapitako nokha kumeneko eh mmene munkapita munkati adzakutenga ah mudzabwerako bwa munkadalira ifeyo kuti tidzakutengeni inu pa mbaga pa agent pa pa pa, pa tiketi ya boma aa munamatu muona njira muona kuti mupanga motani ayiso kaya ifeyo ntchito yathu no ndikukonza mavuto ngati alani achitika kuwajulula kuti no zisapezeke zonoti no aziku mwina azikuononga miyoyo ya anthu kutsogolera nthawi ya mavuto ino kubweretsa ndithu nde kuti guidance ina yake nde apapa chomwe tipange ndizoti titumiza mabasi kunena kuti apite kumeneko akatenge a Malawi azibwerera kunono sopano kumudzi. Kumudzi kunoku kaya tizidzadya mtoliro akuti wadya mtolirotu paja eti, kaya tidzidzadya kaya ndi chani kaya ndi zitheba basi bolani not moyo utiani ulipo tikatenga a Malawi ndithu okwana 2030 mwinanso as we speak nambala ija kukhalanso yakwera mukudziwa kaletu ena akamvanso uthengawu afuna mwina ajoine nawo mu gulu limenelo kuona ndi mmene zilili. Akabwerano kunoku nanga azizapanga chani? Chifukwa kunoko ma gay aja anachoka kuno kuti apite kumeneko akayang'aneko mwina mwake ka nsipu kobiliwira. Hmm? Nde akabwera kunoku ku Malawi azidzapanga chani? Pamenepo mpamene pakubwerano tsopano a Michael Kaiyatsa tiwadziwa bwinobwino a bungwe lija la HRDC ngakhale bungwe limeneli ine silimandiwaza, kunena chilungamo HRDC simandiwaza Komano abwera adzayankhula I think there is a point there akunena kuti amalawitu ofunika ngati atabwera akabwera mu dziko muno boma tsopano liwapange zoti amenewowo liwapatsetu mipamba liwapatse ndalama ndithu ndalama iyi yambani business kuno osati tizimve zonena kuti ayi Mawaso wauta uli kuti? Komweko ayi ndalama iyi yambani business mukhazikike kunoku osati tizimva zoti mwapita uku kenako tibwerenso tikakunyamuleni kumeneko nde boma lipange kuti ma program onena kuti anthu amenewa akafika mu dziko muno takulandirani eya pamene akuti takulandirani aliyense akamatsika bus ndikumampatsanso kampukutu ka ndalama ndalama iyi yanunso inu ena inu yanuyi ndi iyi eya inunso ndalama yanu iyi basi akatero ndiye kuti akayambe ma business akaona kuti akapanga motani mwina mwake no ndikuyamba kupanga survive konkuno ku Malawi ndikukhazikika akatero asabwerereso. Akambaso a HRDC wo kunena kuti chiganizo chimene boma lapanga lapanga chiganizo chabwino kwambiri kuti no akatenge anthu amenewa azibwera nawo kuno. osangoyang'anira pamene zikuchitika koma kuonera kuti akawatenge abweretse kunoko kumudzi chiganizo chabwino kwambiri perfect eh, very good decision ayi zomwe akambatu ndi zimenezo of course komabe funso ndi limenelo pamene inu a hrdc mukukamba zonena kuti no amalawi amene akuchoka ku south africa akufika mu dziko muno apatsidwe mipamba nanga amalawi amene ali kunoku apangidwe motani kodi iwo angoyang'anidwa? Chifukwatu nde kuti we should always remember kunena kuti kunonso kulinso amalawi, we're not trying to say kunena kuti amene ali ku south africawo nde kuti asapatsidwe no, it's a very good idea imeneyoyo fukwa nde kuti inu muwapangisadi kuti asapitenso kumeneko fukwa inetu nde chomwe ndikudziwa nchonena kuti no nambala imeneyiyi kukangoti zii kumeneko akhala akubandukanso kumapita kuti? komweko nambala imene yabwerayi. ndi ochepa amene akhazikike. Kukangozizira kumeneko zimene zizachitika kungozizira, ayi akusakasaka transport wautali kumatani kumapita. Chomwe ine ndikudziwa ndi chimenecho cho. These guys they come back they go back. Chifukwa cha chani? Moyo umene ulili kuno. Sizoti chifukwa chonena kuti sakufuna kukhalamo m'dziko muno. Koma chifukwa cha moyo umene uta ulili. And apapa akubwera mu chomwecho mothamangitsidwa sanakonzeke even ma transport analibe meaning kunena kuti zinthu sizili pabwino enawonso kumenekoko ntchito zinatha akhala ndi akhala movutika masiku amenewawa kuti adye chani chani fun ndiye kuti life it is very expensive ku south africa moyo ndiodula kwambiri ndiodula magayezi tikamakhala kunokwe timati ah kumalawi kumalawi hey koma ndiye ayi bora azathu ali kunjawo magayezi it's very very expensive to be in south africa kuti ukhale munthu ugule chakudya chodula even zovala zi- chiti chilichonse amwene it's moyo ndi wodula kwambiri kwambiri ndiye kuti kumadalira zonena kuti tikakagwira ntchito kandalama kaja ndatigulire chakudya tipange chani eh? ndeno akhalano mawiki mawiki ena osagwira ntchito sizoti kandalama kawo kamene amaseva kakhala ndi kuti kagwiritsidwa ntchito kugulira zakudya kufika poti ndalama ijenso mwinanso ndikupeza kuti awa wanyukapo yonse ija mwayiona Zikuonetsa kuti anthu awawa basitu apa ndiye kuti tikati tisapite kumudzi apapa tifa kuno ndi njala ndikupeza kuti nkumaitana "Ei, iyayi ehe si timaona ngati tikhoza kupirira mwina zinthu zikhazikika koma mm, mmene zikuyenderamu zikungoonongekera onongekerabe come and get us please please muzatitenge tizitani tizibwerera kumudzi ndiye akafika kuno azafunikiradi kuti anthu amenewo apasidwe ndiye kuti kathandizo kenakake kuti mwina mwake moyo uja ukhale ngati bola mukuona eti nkhawa zako mwina mwake akafike ndithu tafika pa mpanje ndipo talandilidwa ah kuno kuti life ikuoneka ngati different osati kuno akafika afikire munjala kujaso anali ndi njala so akafika kunokolo kuti akhazikike azayambe kuyang'ana makona kuti amayenda motani kodi kodi ndiyambira kulowera pati nangano Kodi inde ndipondera pati ma gear a ine? Mukuona zonsezija ndiye kuti zizakhalabe zoti zizatengera kanthawi, afunikira ndithu ka ndalama koti akhazikike bwino bwino komanso ayambe kumaganizira za mipamb, za ma business kapena mwina mwake zomwe angathe kupanga zoti zing, ziathandize eti? Ndiyeno kodi inuyo a Kaiyatsa mmene mukuyankhula chonchimu, nanga a Malawi mukuwa, ena amene ali kunoko mukuwasiya pati inu? Eh, iwo kungoti aah muli kumudzi basi inu, inu ngakumudzi konkuno, zimene mufuna kumakamba zimenezo. No when you're talking about empowering people pamene ma guys awo akupangidwa empower amene akuchoka ku South Africa awo, Amalawiso amene ali kunoso osaiwalaso iyayi, you're supposed to add there kuli Amalawi ambiri kunoko amene akufunikilaso ma thandizo, kuli achinyamata ambiri kwabasi ena anamaliza ma sukulu kusowa ntchito koma ali nkuthekela koti angathe kupanga ma business, kupanga zinthu zina zake nkumayendesa zinthu kupita patsogolo why can't they be empowered also iwowo nde asapasidwe mipamba? Amalawi amene akuvutika asapatsidwe mipamba nkuyang'ana anawo kuti muona inutu iya izi nza anthu okhaokha amene akubwera zija zomanena kuti no alendowotu nde mwapatse nde kuti mwapatse nyama yonseyo anthu apakhomopo nde iyayi iyayi amenewo aa nda apakhomo pompano awa e mufuna tidzipanga chonchi zinthu zake no guys inu akuboma When you are thinking of empowering ma guys awawa don't think kunena kuti a Malawi amene ali kumudzi kuno nde akuyang'ana ndi diso labwino kunena kuti awo awo poti ndi obwera nde basi aah basi tiyeni tivomereze eh no akuyang'ana ndi chisoni kunena kuti inuyo kodi simungatilingalirenso ife nde mutika pati zichitotengera kuti ifenso tituluke kuti timu- mudzatipange empower mudzatiyang'ane kuti mwina mwake tikufunikira tipangidwe empower tithandizidwe ndi kandalama kena kake No, what I'm just trying to say, chomwe ndikunena pano, pamene mukupanga empower anthu amene akubwera kuchoka ku South Africa, amalawi amwe ali kuno musawapitirire iyayi amene ali kunoku amene akufunikiranso ka empowerment ko don't just pass them hmm? do not pass them osawadumpha iyayi ayi amenewowonso muwathandize there are a lot of Malawians and munakamba inu ma guys mu campaign yanu a dpp kunena kuti no muzapereka nkhu muzathandiza achinyamata ndi mipamba azimayinso ndi mipamba this is the time now so I don't know how you are going to do it munakamba za ma technical college how are you doing it kodi progress yake ili pati komano make sure kunena kuti fans yonse ili pa ground imene ikufunikira mathandizo ena ake empower them At least tingaone ndalama zathu za misonkho zizigwira ntchito kuti oti mwina mwake zikuthandizira anthu ena ake apange initiate ma business akhazikike mwina mwake angamadzathokoze kuti eh kupanda boma amwene bwezi ifeyo nde tili kota tili osauka koma boma linatipasako mipamba ife nkuyamba ma business ndi luntha lathu nkupititsa zinthu patsogolo. Akutitu.